Okay, guys, come in. Osubulule, Osubulule, Batawazienu. Ebe ọ bụla ị nọ inweta vidio anyị na-ashia this live. ebe ọbụla ị nọ inweta this video ị shiara this live shialụ m this live shialụ m this live from Israel live direct update update agwara m unu na Israel in fact onye ọbụla nọ iran mee vidio dị like this onye ọbụla nọ tehran mee such vidio dị like this guys biko shialụ m this live achọrọ m nchenji the narrative people che na anyị na-epush propaganda anọrọ m na this app ịfụ ka m push any type of thing in favor of obodo m nọ n'ime nene obodo na-anụ war nene obodo na-anụ war obodo nwa a sị na a na-anụ war onye ọbụla nọ tehran menwuo this type of video m deletie my page na tiktok na na facebook anọ m the famous street dị n'israel tel aviv anọ m the famous street dị dia na tel aviv anọ m the famous street na tel aviv right from tel aviv ka m na-emeki this live ịghọta then ka m tekizie gị to the people onwere onye na iran ga-emenwu this video because ndị iran niile aeroplane niile dị n'israel nọ n'elu iran na-agbasa iran egosi unu sọsọ guys na-ashianụ this live na-ashianụ this live biko just mekele m aka na share button enwe why m ji wee pụta wee na-eme this live onwe onye ọ dị gị ka ọ na-agba ọsọ nọ here guys na-ashianụ this live achọ m break ka m break ye the narrative abịa gosi unu one or two places ogbunigwe ndị iran daa unu eche na israel na agbasala israel nwanne onwere israel agbasa this is tel aviv ebe a nọ na tel aviv this is tel aviv nwanne onwe onye ifụ na-apanic nee the flag of israel ya nọ onwe onye ifụ na-apanic from here onye ọbụla nọ Tehran tag anybody nọ Tehran ya mee similar video ya mee similar video na obodo a na enwere people here now because today is Friday onye ọbụla ma ihe Friday bụ n'Israel guys na-asharenụ this live na-asharenụ this live nee the people of Israel nee the flag of Israel yeah Tel Aviv ka m nọ na-asharenụ this live let's ka anyị beat that narrative ka anyị beat that narrative ka anyị bitie in that narrative ndị a gbara ogbunigwe 400 only 10 percent of the ogbunigwe tụọ na Israel ọ mean na ba na-emeli no ndị a gbara ogbunigwe 400 400 and something only 10 percent which is about 40 nwee impact in Israel ọ mean na Iran na-emeli ashị but I bet you now ọ bụrụ na Iran agwala their citizens na ha their censor their internet their citizens ga na-epost ihe a na-eme Israel na-agbasa Iran as I'm talking to you now nee the famous opera Herbert Samuel yeah five star hotel na ebe nna ebe a guys na-ashare this live o nwe why nji wee ụla ka m na-achọvu ịlalụ wee gbalata I just come down to show you people the spirit of Israel. Onye ọbụla gwa gị na Israel na-eluz n'ọgụ a, onye a bụ a total liar from the pit of hell. Ọ ndị dị bias, ọ ndị hatelụ obodo a just for nothing, obodo Chukwu gọzi. Obodo Chukwu gọziri agọzi dị ya nee ndị obodo nwee na-agba ọsọ. anything now na alarm anything now every system ga-ring everywhere nwee shelter everywhere nwere ebe a na-aba nee dị people people ju na beach a yes ka anyị destroy ya that narrative anọrọ in the middle of the war ọgụ ka a na-anụ na ana as I'm talking to you but nee dị Tel Aviv unu kpọọ m asịzi unu emezie na-eme ebele na ndị okay ama m obodo m nọ na ya six years ka m nọ n'obodo a complete six years since m nọ n'obodo a for good six years obodo eluzube any war from the history of obodo obodo eluzube any war ọ dịghị ka obodo a kwụ m ụgwọ o nwe ihe m gain na m na-epromote ndị obodo a but ama agwa gị the reality on the ground nee bus ka ọ na-agba every service dị in place nee ndị na-eclean ife a na everybody nee ndị obodo here obodo na-agba bọọlụ m gosi gị na people ju n'ilu beach in two hours time now na ebe ezi ama na-aga aga ezi ama na-aga aga kedu ihe people ji agba alịlị na-ashị ashị a na-egosi unu hospital ka ndị tụ tụrụ ogbunigwe nya iran tụrụ hospital ogbunigwe and ogbunigwe ba na-atụ na-abacha 300 kg yes ọ na-enwe ezigbo impact but anaghịzi agwa unu ka ndị obodo gbasara n'elu obodo a nwee the number one success na mgbasa anything n'elu obodo a nwee iron obodo a nwee iron dome mara akpọba abịa here obodo a nwee david obodo a nwee Arrow obodo a nwee THAAD mara akpọba abịa